3 2 1 taifeadadh Na Ceoltóirí, cuid 5. D'éirigh máthair Antaine nuair a d'imigh na ceoltóirí agus amach léithe. Má bhí an sean dolmán glasuaine féin uirthi agus an boinéad beag gránna, agus má bhí a dhá beol buailte ar a chéile agus éadan bán cráite uirthi bheadh fhios ag an té ba lú breithiúnais nach raibh inti ach bean óg. Bean óg agus fuadar nimhneach fúithi. Ar an Teach Mór a thug sí aghaidh. Ní raibh sé cinnte céard a bhí fúithi a déanamh ann, ach ó d'imigh a mac múirneach leis an bhfear sin a mhill a saol uirthi, ní fhéadfadh sí fanacht níos faide sa mbaile. Ach céard ab fhearr di a dhéanamh? Inseacht dá mac cérbh é an dall? Dá ndéantí é sin cén meas a bheadh ag a mac uirthi féin? Nár bheag an sásamh di go mba lú ná sin an meas a bheadh aige ar an dall. An tsnaidhm ait a bhí idir an mbeirt a scaoileadh gan a scéal brónach féin a nochtadh dá mac, b'in í an fhadhb. Ba trom agus ba tuirseach a cuid smaointe agus í ag gabháil an tslí. An scéal a cheap sí agus a d'inis sí dá mac faoin gcáil a bhí ar mhuintir a athar sa tseanaimsir, an bhféadfadh sí a bhréagnú anois? Agus chomh mórálach is a bhí an stócach as an treibh dár díofa é. An bhféadfadh sí inseacht dó nach raibh sna scéalta ar fad ach bréaga loma? Céard a cheapfadh an stócach nuair a thuigfeadh sé nach raibh ina saol iomlán, ina shaol iomlán le cúig bliana déag, ach bréag bheo? Tuige an raibh sí chomh beacht leis? Tuige ar thaispeáin sí uaigh dhó? Tuige ar dhúirt sí leis gur ann a bhí cnámha a athar sínte agus an chaoi a theigheadh an bheirt aca ar cuairt ag an roilig an chéad lá de gach mí le paidir a rá. Chuimhnigh sí anois ar a n-abraíodh sí lena mac faoi a athair a bhí san uaigh. Na dea-thréithre a bhí ann. An uaisleacht a bhí ag baint leis. An fhírinne a bhí ina shúil agus ar a bhéal. Chuimhnigh sí anois ar chomh minic is a dúirt sí lena mac, An fear seo. An fear seo nár mhair ariamh ach in intinn mná céasta. A bheith mar dhea-shampla aige i gcónaí. Ní fhéadfadh sí innseacht dhó cé'r bhé an ceoltóir dall. Ach dá ndéanfadh an ceoltóir dall féin é, má bhí sé dhá dhéanamh anois féin! Bhí an bhean bhocht céasta. A scéal mór féin a cheilt ar a mac, an rud is mó a bhí uaithe ariamh. Dá mbeadh an t-aon fhear beo d'fhéadfadh í bhréagnú dhá dhéanamh len a mac anois féin. Ach an gheallúint a thug sé di. Ah, is iomaí caoi a bheadh ag fear le dul thar geallúint dá dtogródh sé é. Ghluais léithe, scamall in a gné, ifreann in a croí. Uirthi féin bhí an milleán aici go dtáinig sí san áit ar chor ar bith. Dá bhfanfadh sí sa gcathair mhór ní fheicfeadh a mac an dall choíche. Ní bheadh sí anois agus eagla a h-anama uirthi go nochtófaí dhó a scéal féin. Bhain sí díoltas de Phól Dubh ach nárbh fhéidir léithe a fheiceáil. Agus díoltas nach bhfeictear níl ann ach díoltas bréige, go mór mhór ag mnaoi. Ó chuala sí cá raibh cónaí air, Níor bhain suaimhneas intinne di go bhfeicfeadh sí cén saol a bhí aige, go mbeadh eolas cinnte aici an raibh sé ina dhall amach is amach. Agus nuair a dúradh léithe nach raibh, nach aisti a thit an croí. Ach nárbh fhiú a lán ag bean dá leithéid na súile gan beocht a fheiceáil i gceann an fhir a thréig agus a mhill í. ghread léithe, fuadar fúithi. Beo-smaointe aisteacha ag éirí ina ceann ar nós na súilíní a fheictear ag éirí aníos go barr uisce a bheadh ar fiuchadh. Ní aoibhneas go díoltas, ní díoltas go léargas. Bhí uirthi theacht anseo nuair a chuala sí go raibh Pól Dubh ann. Bhí uirthi a theacht pé ar bith céard a thiocfadh as. Ach go nochtófaí a saol lom bréagach náireach féin dá mac. Go sciobfaí agus go ngoidtí uaithi an t-aon duine amháin ar an saol seo dá dtug sí gean. Go n-éireodh leis an té dá dtug sí fuath a croí é a dhéanamh. Nach raibh a dhíoltas uafásach féin dhá bhaint amach ag Pól Dubh. Bhí braonachaí móra allais léithe. Méad cuilleoige i ngach uile bhraon díobh. A croí ina thormán, a hanam ina hanfa. Gheit sí. Shílfeá gurb é an chaoi gur sáthadh biorán te isteach i mbeo a cluaise. Marach easbaidh anála bheith uirthi ligfeadh sí scread, marach easbaidh anála bheith uirthi ligfeadh sí scread. Leath na súile uirthi. Bhog an béal cruaidh. Labhair sí. D'éalaigh na focla uaithi i ngan fhios di féin mórán. An saoi is eolaí a mhair riamh. Ní raibh fhios aige i gcónaí céard a bhí ina chroí féin. Cá bhfios domsa céard tá i mo chroísa anois. Cá bhfios domsa nárbh é an sean-ghrá a bhí agam ar Phól Dubh a thug orm go diamhair theacht san áit seo lena fheiceáil arís sula gcaillfí sinn. a Mhuiréad. Bhí an maidneachan ann faoi seo. Níor airigh Muiréad go raibh sí buailte leis an mbeirt beagnach. Ach ó bhí siad ina seasamh ar thulach leataobh na slí agus a ndroim léithe ní fhéadfaidís í a fheiceáil. Bhí an ghrian ar tí éirí. Déarfadh duine a mbeadh fríd na filíochta ann go raibh coire mhór i bhfalach ar chúl na maolchnoc agus dathannaí nua nár facthas ariamh cheana á meascadh sa gcoire sin ag draoi de dhathadóir. Ach ní ar an áilneacht sin a bhí an aird ag an mnaoi ach ar an mbeirt a bhí ar an tulach. Dá mbeadh fhios aici céard a bhí dhá rá ag an Dall. Bhí sé ag caint go dúthrachtach leis an stócach a bhí le na ais. An féidir go raibh sé ag inseacht dó rún a gcroí? An féidir go raibh sé ag rá leis cén aithne a bheadh aige uirthi féin san am a bhí thart? Gach cor dá gcuireadh sé dhe, Gach casadh a bheireadh sé dá lámhaí, gach creathadh a bheireadh sé dá cheann mór mongach le brí a bhriathra a mhéadú, chonaic sí go soiléir in aghaidh na spéire ildaite thoir agus bhain a ciall féin as. Uaireanta d'fheicfeadh sí a éadan agus an dúthracht le tabhairt faoi deara ann. Uair eile shíl sí gur aithnigh sí ar chasadh dá dtug sé dá láimh go raibh an scéal ar fad inste aige agus thit an croí uirthi. Tháinig drochbhlas searbh in a béal. Do liath an saol álainn órga seo uirthi. Bhí fál sceiche leath-taobh na slí. Chuaidh sí ar a chúl féachaint a bhféadfadh sí druideadh leo le cuid de'n chainnt a chlos i ngan fhios. Níor éirigh léithe. Ní raibh an ghaoth fábharach. Ach marar chuala sí an chainnt ní raibh athrú dá laghad dá dtáinig i ngné ceachtar díobh nach raibh le feiceáil go lán-soiléir aici. Bhí aghaidh a mic tugthaí ar an Dall. Aird an tsaoil aige ar a chuid cainte, urraim an tsaoil aige dhó. Thóg an Dall a lámh, choinnigh in airde í agus é ag cur de. Chuimhnigh an bhean a bhí i bhfalach ar lá eile. Bhí sé féin, bhí sí féin agus an Dall óg an uair sin. Bhí sé ag cur síos ar gach áilne dá raibh le feiceáil, an spéir agus an ghrian ag dul faoi, an fharraige mhór ina codladh faoin ghealach. Céad bhláth an earraigh. Lil bán ag snámh go suanmhar ar bharr locha. Meangadh gáirí ar bhéal agus i súil na mná is ansa leat ar an saol. An focal fileata a dúirt sé faoin meangadh a tháinig ar a béal féin an lá sin. Bhí sé ina cluasaí anois. Thosaigh seanchuimhní ag brú isteach uirthi dá buíochas agus í i bhfolach ansin ar chúl na sceach ag féachaint ar a mac agus ar a athair. Ní raibh breithiúnas aici ar feadh scaithimh bhig ach a bhreithiúnas siúd. Ní raibh súile aici ach a shúile-san. Dá n-abródh seisean go raibh aon rud dá bhfacadar an-álainn bhí sé amhlaidh. Dá gceapfadh sé go mb'fhiú dhóibh a dhul anseo nó ansiúd do b'fhiú é, 'ar ndú'. Chuimhnigh sí ansin gur ar rudaí a d'fheicfí leis an tsúil is mó a chuirfeadh sé síos agus é ag trácht ar áilne an tsaoil. Agus ní raibh súil aige anois. An raibh aon áilneacht le feiceáil aige ar an saol ach an oiread léi féin? Dá mbeadh fhios aici é. Dá bhféadfadh sí a chlos anois. Bhí sé ag cur síos go fileata ar éirí gréine, ar éirí gréine a chonaic sé ina óige agus an bhean a bhí ar chúl na sceach lena thaobh. Gach uile athrú dá dtáinig ar an spéir ón gcéad ghealadh san oirthear go raibh an ghrian os cionn talaimh, thrácht sé air go bríomhar agus go hálainn. An dubh ag dul i ngoirme, an gorm ag dul i ngile, an ghileacht ag iompú ina airgead, an t-airgead ag iompú go hór, agus gach mion-athrú thagadh ar gach dath díobh sin gur cheap an stócach go raibh radharc draíochta éigin ag an dall agus go raibh sé ag cur síos ar an éirí gréine a bhí os a gcomhair amach an mhaidin bheannaithe úd. Tháinig fáinne óir ar bharr an mhaoil chnoic ansin, arsa an Dall. Chroch sé suas a dhá lámh le cur i gcéill don stócach cé mar d'éirigh an fáinne aníos as an talamh. Fáinne beag óir, agus thosaigh sé ag dul i méid agus i méid agus gí go raibh sé an-fhada uaim ar fad chuir sé an croí ionam. Féach! Féach! Féach! arsa an stócach, an fáinne óir! Féach é! Níor chuimhnigh sé gur dall a bhí lena ais. Níor chuimhnigh an dall féin air. An Fáinne Óir agus é ag éirí aníos as an talamh go mall maorga. Fáiltítear roimhe, arsa an Dall. Rug sé ar a veidhlín. Rug an stócach ar a veidhlín féin agus thosaigh ag gabháil ceoil go gceapfá nach ag fáiltiú roimh an ngréin a bhíodar ar chor ar bith ach go raibh an ghrian leisciúil maorga ag éirí aníos lena lena gcuid ceoil aoibhinn a chlos. Tógadh croí na mná a bhí ar chúl na sceach. Ach ní hé an ceol a thóg a croí ach gur aithnigh sí ar iompar na beirte nach raibh aon díobháil déanta go fóill, nár hinsíodh fós dá mac cén bhaint a bhí eatarthu triúr. Bhí ceaptha aici cur isteach orthu. agus an mac a bhreith léithe abhaile sula ndéanfaí an dochar nach bhféadfaí a leigheas. D'éirigh sí amach ar an mbóthar. Dhruid sí leis an mbeirt cheoltóir, ach níor mhothaíodar ann í go raibh sí achar beag deas ina seasamh lena dtaobh. Gheit an bheirt. Bhí sise corraithe go mór. Tá sé in am agat bheith i do leabaidh a Antaine ar sise. Siúl uait abhaile. Ní bheidh mé i bhfad anois a mháthair. Caithfidh mé Pól a threorú abhaile. Níl na súile ar fónamh aige. Dá bhféadfadh sí inseacht dó cén fáth. Níor labhair sí focal beag féin. Agus b'fhéidir, arsa an stócach arís, agus b'fhéidir, a mháthair, ar seisean, go dtiocfása linn. Níl an bealach ró-fhada mar sin. Chuaigh. B'éigin di é. Mara ngabhfadh, cárbh fhios di nach ndéanfaí an díobháil sula bhfillfeadh a mac. Ghluais leo triúr agus dob ait an triúr iad. Bhí croí lán ag Antaine beag an cheoil. Nach raibh aithne curtha ag a shean-charaid dall aonraic ar a mháthair? Nach mbeidís mór le chéile feasta? Le chomh gliondrach is a bhí sé féin níor thug sé faoi deara a bheirt chomhluadar. Ní fhaca sé chomh corraithe is a bhí Pól Dubh. An ghráin croí a bhí i súilí a mháthair tráth a dhearcfadh sí ar an Dall, níor léir dhó sin ach an oiread. Agus an chaint a bhí aige, an chaint a bhí aige, an stócach bocht aineolach, níor thuig sé go raibh gach focal a tháinig amach as a bhéal ar nós saighid i gcroí na beirte a b'ansa leis ar bith, an bheirt a thug ar an saol é. Ní raibh an ghrian thar a trí fhad féin ó thalamh agus in a luí go suanmhar ar leaba néalta órga. Bhí leisce uirthi, shíltheá, éirí as sa leabaidh álainn sin agus aghaidh a thabhairt ar na spéarthaí fuara uachtaracha. Easpa ceoil b'fhéidir. Ach níorbh ea. Bhí fuiseog agus ceol chomh breá aici is a tháinig ariamh ó veidhlín dhá mealladh i n-airde sna spéarthaí. A mháthair, arsa an stócach. Nach mbeidh tú mór le Pól feasta. 'Sé tá in ann an ceol a ghabháil. 'Sé tá in ann cur síos ar rudaí. agus siúd ar aghaidh é ag moladh an daill. Chonaic sé an ghrian leisciúl in a leabaidh néalta. Agus an chaoi a chuir sé síos ar ball beag ar éirí na gréine. Má tá moille radhairc féin air ní raibh dath dá dtáinig sa spéir thoir ó d'fhágamar an teach nár inis sé dhom, nár inis, a Phóil? Níor tugadh freagra air. Ní ar a chuid cainte a bhí aird ag an mbeirt. Ní air a bhíodar ag cuimhneamh ach ar mhaidin eile agus an bheirt acu óg. An mhaidin sin chonaic an bheirt acu an ghrian ag éirí go maorga. Ise amháin a d'fhéadfadh í a fheiceáil anois. Agus maidir leatsa, a Phóil, ní raibh ceart agat gan teacht ar cuairt againn roimhe seo. Nach minic a d'iarr mé ort theacht? Na súile, b'fhéidir. Sea, sin leithscéal. Ach tiocfaidh tú ó am go ham, nach dtiocfaidh anois? Corruair a fhágaim an teach. Tá fhios agam sin ach tiocfaidh tú oíche Dé Domhnaigh agus beidh oíche ceoil againn. Beidh mise mo stiúir agat. Nach dtiocfaidh tú anois, a Phóil? arsa an stócach go himpíoch. Ach níor labhair an dall. Abair leis a theacht, a mháthair. Déan. Níor labhair sise ach oiread leis an dall. Dhearc an stócach ar an mbeirt. An raibh siad ag éisteacht leis a chor ar bith? Bhí féachaint aisteach i súilí a mháthar. Bhí sí ag féachaint uaithi ar rud éigin nár léir dhó féin. Agus an dall, bhí seisean go neamh-aireach freisin, ceol nua álainn dhá ceapadh aige b'fhéidir. Níor labhair sise ach oiread leis an dall. Dhearc an stócach ar an mbeirt. An raibh siad ag éisteacht leis a chor ar bith? Bhí féachaint aisteach i súilí a mháthar. Bhí sí ag féachaint uaithi ar rud éigin nár léir dhó féin. Agus an dall. Bhí seisean go neamh-aireach freisin. Ceol nua álainn dhá cheapadh aige b'fhéidir. D'éirigh an stócach ina thost. Ní raibh aon cheart aige a bheith ag cur isteach ar an mbeirt seo ab ansa lena chroí. ach cead a thabhairt d'iontas na huaire agus na háite an croí a thógáil iontu. Ach níorbh í an uair láithreach seo ná an áit láithreach a bhí ag baint na cainte díobh ach iontas uaire agus áite eile. cumhracht na talún ann, ceol éanlaith ann, an ghrian ag éirí ann, an bheirt aca féin ann taobh le taobh agus béal ar bhéal. A Phóil! Bhíog an dall as an aisling sin. Ar labhradh leis? An ón mhnaoi a bhí sa láthair anois nó ón mhnaoi a bhí leis cúig bliana déag ó shin a tháinig an chaint? Ise, An bhean a bhí sa láthair anois a dúirt an focal. Agus leis an mac a bhí lena taobh a mhealladh a thosaigh sí ag caint faoi rudaí beaga suaracha leis an dall. Ní dhéanfadh sé cúis dá gceapfadh an mac céanna go raibh aithne aca ar a chéile san am bhí thart, agus go raibh olc aca dhá, dhá chéile, dá bharr. Bhí an mac géarchúiseach. Chaithfeadh sí bheith ar a h-aire. An tsnaidhm cairdis a cheanglaíodh idir a mac agus a cheol-chara a scaoileadh. B'in í an obair mhór a bhí roimpi amach. Shroiseadar doras an tí mhóir. Ní raibh Antaine Beag sásta imeacht go n-osclófaí é. Bualadh air. Dúisíodh seanchrosach ina phluais codalta agus é ag eascaine ach níor éirigh sé. Bualadh arís ar an doras. Leag sé cos ar an urlár. Thug sé mionn. Bualadh arís ar an doras. D'éirigh sé amach ar an urlár, chuir a cheann amach thríd an bhfuinneog. Nuair a chonaic sé an bheirt bhí in éineacht lena mháistir, chaith sé trí smugairle taobh thiar de le teann iontais, agus dúirt, In ainm an Athair agus a Mhic agus a Spioraid Naoimh!